go mílte. Ok, so seo é ciliméadar agus táimid ag dul go dtí seasca. So féachaimid suas anseo, ok b'fhéidir go bhfuil sé níos fearr le rud éigin níos mó. Ok, so just féachaimid suas anseo. Ok, so now go garbh. So bhíomar ar an líne sin. So anseo, seo an áit a bhuailimid.

ceart ansin so féachann sé go buaileann sé an líne ag leathslí so leathslí idir 35 agus 40 so bheinn ag rá 37.5 míle. ok, cuid a dó 80 ciliméadar go mílte? So, tá muid ag féachaint ar an 80, buaileann sé an an graf anseo agus tá sé seo i bhfad níos éasca. Tá sé cothrom le 50. Seo 30 míle. So, tá muid ag féachaint anseo 30, tá muid ag dul suas anseo. Tá sé ag bualadh é, bualadh é seo ag an áit sin. so tá sé leathslí idir, well níos mó ná leathslí idir cúig déag is, agus fiche, so féachann sé cosúil le like ocht déag, ocht déag míle, tuairim, agus cúig déag míle. cúig déag míle, so anseo díreach leathslí anseo, buaileann sé an líne anseo beagnach ag a deich, so So féidir linn a rá, bheadh sé sin 7.5 so is féidir linn a rá b'fhéidir 9 km. Dúirt sé go garbh so, ah, déan an rud is mó gur féidir leat, an rud is cóngaraí. So, an graf atá, atá comhréireach go díreach é an graf a thugtar anseo, so tá dhá slí, dhá rud atá muid ag iarraidh a fháil amach, an dtéann sé tríd an bhunphointe? Sea. Agus an líne díreach é? Sea. Is líne dhíreach é go hiomlán, so is féidir linn a rá is graf atá comhréireach go díreach. Sea. Ok, so sin ceist a dó. Anois ceist a trí. Taispeánann an graf thíos an coibhneas idir céimeanna Celsius agus céimeanna Fahrenheit. So, an graf atá comhréireach go díreach é an graf seo? Mínigh do fhreagra. Bhuel, an dtéann sé tríd an bhunphointe? Ní théann. Is graf atá mar líne díreach é ach ní théann sé tríd an bunphointe, ní théann sé tríd 0 nó 0 0 so ní hea agus ba cheart duit a scríobh mar ní théann sé tríd an bunphointe 0 0. Úsáid an graf chun na nithe seo a choinbhéartú go garbh, ok so 35 Celsius go Fahrenheit so ba mhaith linn féachaint ar seo na Celsius so téigh go dtí 35 agus just déan líne

Fahrenheit. So, rachaimid anseo go dtí Fahrenheit. So, anseo, 50 Fahrenheit, téimid suas go dtí go buailimid leis an líne dhearg agus feicimid anseo go buaileann sé an an y-ais ag 10 Celsius. 10 Celsius. Anseo, ó, 50 Fahrenheit. 100 Fahrenheit ansin. 100 Fahrenheit. So, rachaimid suas anseo, ar líne díreach, agus ansin táimid ag iarraidh féachaint, agus ba cheart duit rialóir a úsáid ag déanamh é seo ins an fíorscrúdú, gan dabht. Ok, so sin leathshlí idir 35 agus 40, so bheinn ag rá 35, 37.5 tá brón orm, Celsius. Má bhíonn raon teochta idir 55 Fahrenheit agus 90 Fahrenheit ar lá áirithe, léirigh an raon seo i Celsius, so 55 táimid ag dul suas ansin, so. Feiceann sé i lár é sin. So tá sé leathshlí idir deich agus cúig déag. So anseo féachann sé go bhfuil sé like trí déag Celsius, timpeall é sin, agus nócha ansin. Ok, so nócha, táimid ag dul suas go dtí nócha Fahrenheit agus dul suas go dtí go buailimid leis an graf, tá brón orm, ba cheart dom líne díreach a úsáid leis sin, le rialóir ins an ngnáth, saol gan a bheith ag déanamh é seo ar ríomhaire agus ansin tá mé chun dul anseo so níl sé go hiomlán ar leath-shlí tríd an bosca sin so tá mé chun é a chur síos anseo so níl sé leath-shlí idir 30 agus 35 so tá mé chun rá 32 um, 32 Celsius. so idir trí déag is tríocha dó Celsius. Ok, agus bhí siad ag rá go garbh, so ní caithfimid a bheith ró-buartha faoi é a bheith foirfe.